anọkwa mgbe m ijere bịa m wee na-ayọ gị iwe jụ iwe na-ebe akwa ị na-ebe akwa onye na-etizi gị ekwe ekwe mgbadike ekwe ekwe o ekwe o ekwe o ekwe o ekwe hei igbo bụ igbo ndị nwe m na ndị nwe oge eruola mgbe nwata tọọ ntị n'ala ọ nụ ụya danda maka na onye hapụ ihe o ji ama mma mma ya arụọ onye biri ibe ya biri ndụ nwoke ndụ nwanyị ndụ onye ukwu ndụ onye nta ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụna nke onye chiri ya zelu ma ndị na-echighị chacha unu niile biko zelunu maka na ihe a na-eme adịrọkwa n'ofele anyị niile ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ awụchigokwa m ọzọ gidigbam na nke tata nke tata anyị ga-ewetara unu ọtụtụ ilu dị iche iche nke dị ka anyị bụ ndị Igbo echefughị echefu na mbụ agwara m unu na ilu bụ oke amamihe nke dị omimi ma pụkwa iche ndị bụ Igbo ji asa okwu ha arụ ma tekwa ha ude ọ bara oke uru na ndụ onye ọbụna bụ onye Igbo onye ọbụna bụ onye Igbo na-ekwu okwu ma o tinyeghị ya ilu na-adị ka akụkọ ifo a na-akọ ma etinyeghị ya mbekwu nwa anịga ngwanụ ka m wetaziere gị ilu nke mbụ agwọ na-atụ mbe na-atụ okpokoro ya nke a pụtara na anyị bụ mmadụ bụ ndị Igbo kwesịrị ka anyị ghara ị na-etinye aka n'ihe ọbụna anyị amaghị nwata hụkarịa enyi nne ya o gbuo ya mma nke a pụtara na anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ị na-akwanyere onwe anyị ugwu

Okenye kwuo otu okwu, o mee otu ọjị. Anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ka anyị na-ekwu ekwu anyị ana-eme eme ebe ọbụna ị hụrụ onwe gị dịka nwafọ Igbo i kwuo i mee abụna onye ọbụna ga-ekwu okwu ọ na-ana azụ maka ụjọ ilu nke ọzọ anyị ji wee bịa wee bụrụ na onye nwere di ochi ekwesịghị iji mmiri eme ụtụtụ ee nke a dabakwara nke ọma onye ọbụla nwere di ochi ekwesịghị ka o jiri mmiri na-eme ụtụtụ nke a wee pụta na onye ọbụla nwere mmadụ kwesịrị inye ya ihe ekwesịghị ka agụụ gbuo ya n'ala Igbo ilu na-eme ka asụsụ Igbo na-aga siriri werere n'ọnụ ma na-atọkwa ụtọ na ntị ilu nke ọzọ anyị ji wee bịa na nke taata bụ nke na-asị kama tabiri ha kobe eze sị hapụ ya n'ite ka ọ jụọ oyi nke a achọrọ m ịnọ ala wee kọwaa ya kama tabiri ha kobe eze sị hapụ ya n'ite ka ọ jụọ oyi ka anyị bụ ndị Igbo ghara ịbụ ndị na-achụ ihe ụwa n'ike ka anyị were ihe ụwa otu ọbụla anyị si wee hụ ya ịgba ụzọ nwaanyị abụghị ịgba ụzọ nwa na nke a na-akọwa na ihe ụwa na-aga otu ọbụla Chukwu si wee chọọ ya ama m na ọnọdụ nke taata mere gị obi ụtọ na-esonyere anyị na nke ndị oyibo kpọrọ social media handle anyị YouTube anyị nọ ya Facebook anọ m ebe a Instagram anyị juru eju bara abara echezọkwana na ọ ka bụ nwanne gị nwaanyị Akụnnaya Ginger Eke ị kpọzianụ m ada dị ọra mma ee nke ahụ ga-emeda m obi ka ọhịa nke a dịka na-enwe amaghị ya maka na anụ gbanaa taa echi bụ nta gwazikwa ndị ogbe unu ma ma say the last say the last part again onye ọbụla m- nke a wee- anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ịbụ onye ndị ga-ahụ nwanne ha n'anya